Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ife a Lahiri K TV chomwe tingakupempheni tapangani like share videoyi kuti anthu ambirinso ayionere ndipo mupereke chiganizo chanu ku comment section. Guys, ndikuwuzeni ichi Enock Chihana uja osazamuphwekesa ndipo Enock Chihana si munthu chisawawa ndipo samaopa munthu ndiwo ndiwo iwo ali busy akuti "Ah, wakula ee wakula ndi wokalamba kodi ife tiwa- tifuna iwo azikanyamula miyala tifuna akalime ku munda wa munthu tifuna akalime ku munda wa chakwera akachite ganyu kwa chakwera inu ndi accomplished constitutional lawyer ku america tinali limodzi america imakudziwani britain imakudziwani china imakudziwani nde tidandaula akapuku achabechabe awo Ah, bwana gwirani ntchito ise tilipo kuyambira ku nsanje ukafika ku chitipa ku mchinji ku Likoma tonse amene tinapita ku sikelo ndikumakwana ma kg sitinafunthepo tikupangani endorse kuti ndinu presidential candidate wa dpp ndi aford komanso komanso a running mate ndikugwirani dzanja bwerani apa ndanena kale ntchito yanga ni ya express dikirani tigwirepo ntchito kuti chakwera amve uko mayiwa ndiwo bwana anasankha kuti akhale running mate timvane timvane pang'ono anasankhidwa kuti akhale running mate wathu pali zifukwa choyamba ndi mayi amene ali ndi experience chifukwa choti ali ndi experience boma laonongeka kwambiri Kwawola ku Capital Hill panafunika munthu amene amadziwa malamulo, wakhala m'boma, wozika maganizo komanso wa experience amene angatisunge bwinobwino akakhale ku Capital Hill. Mayi takulandirani andife tikuthandizani zikomo kwambiri. Ntchito ya ine Patsani 2 minutes. Patsani 2 minutes timalize. Chifukwa ndifuna kuti ndiadzutse a running mate komanso bwana atilankhule. Chomwe ndimafuna ndikulonjezeni bwana ndichi. Inu musavutike ndi kampeni. Inu bwana, kadyeni somba ku Mangochi, ntchito itisireni ife tigaule. Tisireni awa mmadandaula nayo ni saizi zathu za ife, tithana nawo kaya amapha tithana nawo kaya amaba tithana nawo kaya ni ankhanza tithana nawo mcp ndifuna ndiakumbutse ichi ndikudziwa mmene ndikulankhula pano agulira bundle anthu kuti azitukwana ine mkamanditukwana kwambiri mpamene ndimagwetsa boma ndifuna ndinene ichi A mcp mudziwa kuti 1993 1992 tupita ku referendum nkhani inatuluka kuti mcp tiipange ban amene anakuombolani kuti chipani chanu sachipange ban tinali ife aford chifukwa amanena kuti chipanichi chapha anthu ambiri chisakhalenso chipani chifukwa it's a terrorist group ndiye titakhala pansi tinanena kuti iyayi tabweretsa matipate ngati tabweretsa matipate tivomereza aliyense koma inali mistake inali mistake ndiye inuyo musaganize kuti Popeza zipani naini tinakuikani m'boma, m'modzi mwaiwo tinali ife ojiya kuti basi ya Chakwera idzadze, idzadze, idzadze. Titaona kuti apa palibe zinthu zenizeni tinatulukamo. Your Excellency, tigwira ntchito. musadandaulenso tigwira ntchito ma vice president dzukani a secretary gen dzukani ma members a national executive onse aford ndi dpp dzukani pali mphwempho apa pali mphwempho apa ine sinapengepo misala khalani basi ine sinapengepo misala usapota zinthu zopanda pake komaso agogo wa ine anali fumu chief Mwase anandiuza chinthu chimodzi kuti akuluakulu ni mdambo mozimira moto moto wayatsa Chakwera Kulibeso dambo lina koma Peter Munthalika.
Kulibe. Tinyamata tili bize kunena zoti munthu wakula wakula osangogwesa bwanji omwe wakulayo mukumuopatu muli bize kutuma zigawenga kupanga zinthu zosakhala bwino kusokoneza ziko lino la Malawi mmene munasokoneza 2020 ndi Chilima koma aMalawi akufuna wokalamba omweyo